ọkịja ejene ejene ejene unu ejebe ife na-eme n'obodo na-agba m anya mmiri o anyị ọ na-agbago agbago ka anyị na-agbada agbada ọkwa ife ni na m bele akwa ya n'ụtụtụ ọkwa ya na-emezi unu na-afụ m na m abụrọ st paul abụrọ st timothy abụrọ st matthew nke m ji abụ st mark ya ka m ji wee kwusie okwu okwu adaa n'aja ife niile ni m kwulu oge a na emesịa na ọ ga-eme ọkwa ya na-eme ọkịja eji ama atụ abụzi ebe eji akọ ọnụ ife a na-ada afụbu mbụ ka ebidozi fụba ife na-ada emebu eme na-emezi nwanne amarọzi nwanne ya na ọkịja igbu mmadụ enwerozi ife ọ bụ a na-aṅụzi mmadụ ka a na-aṅụ akamụ otu m ga-anọ n'ime ma mụ na nwanne m ama elikọ otu ahụ abụrọ otu amaalụ m n'anya ma ife dịka ọkpala dike a na-esi n'ọkpala dike anyị ebulu nni gbala ọsọ baa anụnwa si na anụnwa ụmụdiọka esi ụmụdiọka ụmụ egbueri etu a ka anyị si agbaghalị agbasi ike ụmụ ezuru egbueri ụmụ ndụmanya etu a ofu ebe nwanne na nwanne na-emekọ ife nene ohukabịa n'ihudim nene ụbahụdara ọkwa ofu ife a obo na ọfọ etu a ife dịka ụmụ odogwu mụtalụ odogwu ọghalegbu ụmụọgụ ụmụzụ na-egbu onwe fa nwanne na-egbu nwanne ya ife megide chaa mmadụ onu n'iru nnukwu mama ụfọdụ ndị mmadụ agbasịa nkịtị dọ naanị ife a na-eme obodo a na-emebi agbachite nkịtị ofu ife anyị ga-ama bụ na atụrụ n'inu wee sị na okenye ada anọ n'ụnọ ewu amụa n'ọgbịrị taa okenye nọzi n'ụnọ ewu na-amụ n'ọgbịrị ọtụtụ ife na-eme onye ọbụna agbachite nkịtị ife dị ka nkwọ ọkịja ọkịja ohu ebe n'ili ọkịja a na-egbu achara ife dị ka nkwọ ọkịja ka a na-anọzi na-eto ehihie ọsọ agba ụmụ nwaanyị ada azụzi ị fụsị ife niile gbachite nkịtị ka m gwa gị oge na-abịa onwezi nwa agbọghọbịa si n'ọkịja ga-anụ di gaa mba i jekwa ije maakị anya ebe maakị nke m kwuru mbụ oge na-abịa oge ọ ga-abụzi sọ ndị ọkịja ga na-anụ ụmụ nwaanyị ọkịja maka na onye mba ama ekwe ije ebe a jee nụọ nwaanyị maka na ife ọ na-eje ịnụta bụ wahala trouble obodo na-egbu mmadụ obodo igbu mmadụ na-adịrọ ka ife maka mụ ọ bụla mba onye mba enwe m ike ije ọkịja ịnụ nwaanyị mma nkweda ọyị nwoke ga-eje there oge na-abịa oge mmadụ ama ekwe ka ya na onye ọkịja mekọọ business ọ gwa gị ndị a na-egbu mmadụ ọ ya-analụ gị ego gị echi kịta o gbue gị ka anyị mara ebe anyị na-eje ebe ka anyị si mụta ife a ọ kwa a sị na ọ bụrụ na nkwụ na nkwụ ehukọghị igu na fa ada adakọ akị ife dị ka obodo obodo chukwu goziri agozi nke ọ dị ka a ga-asị na ụmụazị ọkịja erutebego siki kịta ọ dị ka a ya-asị na ndị mmadụ ebinitebegokwa n'ezie in the 70s ụmụazị kịta na amara ife mere oge nke anyị o nwere oge bụ na ọkịja ị nwa anwa donye block n'anị wee sị na ị na-eme decking ebe a ka ị ga-atọ isi gị ga-atọ there i nwerọ ike ịlụ ụnọ enu n'ọkịja before ndị lụlụ ụnọ enu bụ sụsọ ndị dibịa dibịa bụ oke dibịa ama ama ị chọọ m kpọbalụ gị afa onye nwe ụzọ lụlụ ụnọ enu obinigwe lụlụ ụnọ enu ee okona lụlụ ụnọ enu na ndị ọzọ gasị mana chukwu mezizi ekpere ife agbanwee a na-ebunizi ụnọ nke taa nke echi ebe niile ọ wee bụrụ na ife ọma na-abata na ọkịja ka anyị chọrọ ka anyị were aka anyị mebie ilo na asị wee shie enu na ana ndị okenye anọlụzia wee welụzia politics wee gbuo obodo ị fụ nwata na-etonite etonite ị ga-enesi anya kpọrọ ya jee mee anya ka ọ baa uru bụrụ mmadụ ị na-akwado ya ka o jere egbu nwanne ya ebe ka anyị na-eje ebe ka anyị mụtara ụdị ife a ebe ka anyị mụtara ya ọ na-adị anyị ka o nwere ebe anyị ga-eji ya wee jee o nwerọ ebe o bu anyị eje kama ọ ga-ewetara anyị nnachigha azụ ọ ga-ewetara anyị nnachigha azụ ọ ga-elukwazi oge bụ na o nwe onye batala obodo ụmụazị achụgharịba ya and o nwerọ ife ị ga-emenwuzi maka na oge ọ na-ebido i nwerọ ife i kwu onye ko afọ onye ko afọ a sị na ọkịja ba na-egbu achala achala na-eto nke a na-egbu achala kịta a na-egbusie ya na-amụnye ọkụ ọ ma etozi emedolu nwa bụ afa ife a na-eme bụ na nke onye gburu kịta wee gbupụ isi ọ bụ ọbụ na mụ nwa wee nụ na onye a gburu nwanne m gbupụ isi ọ dị ka m ga-agbachite nkịtị anyị ama gbachite nkịtị ọkụ ụzụ daa ibube ọ dị ka ọ nyụrụ anyụ e nwere onye ga-agba nkịtị taa mana echi ọ sị ọ ka ọ bụzia na ọ dara ụjọ ọ jekwa je revenge ya mgbe e bidoro ya na-eme ọ na-akpọ na one- na be one ndị na ọkịja ana m ekwukwu ya na-akpọ agba yeghe yeghe o nwere nkakwụ ya bee ya ọnụ o nwere awọ ya zọkpọ ya afọ ka egbuo ka egbuo o nwere onye na-amụrọ ka esi egbu mmadụ mana ebee ka o du anyị eje nwanne amarọzi nwanne ya maka na anyị na-eme ife hardman anyị na-eme ife hardman nwanne m o nwekwa ebe o bu gị eje kedu ka ọ dị gị n'obi oge ahụ i gburu nwanne gị kedu ka i si ka ọ ka ọ na-adị gị ma i dina anị n'anyasị na-echeta etu onye a dị mgbe ị na-egbu ya the eyes alone the dying eyes akwa ahụ ọ na-ebe oge ị na-egbu ya kedu ka ọ dị gị n'obi ị pụta echi sị na ekwensu o nwere ife dị ka ekwensu ọ bụrụ ekwensu mere ya ọ bụrụ ekwensu ịgbaba afịa gbasịa ị na-ene mmadụ anya ọ dị gị ka ifene ife niile na-agba afịa jee ka ịjụ ese o nwere ebe afịa du fa eje ife ị ga-abụ echi bụ jonki ị bụrụ jonki na-akwụgharị ị pụta taa ị na-eti mkpu "Ee, sese onye obodo ee, onye-" ka etielu gị nwa mkpu si tielu gị mkpu ị na-eme ife ị na-eme ụmụazị be anyị butesiri ike one ka a gwaghị n'ime fa nọọ etu a ka esi wee mee wee nweta ya ekwuru m mbụ kpọọlụ gị afa ọdịka mmadụ ọdịka mmadụ jee nene ka ị fụ ka fa si bute ike na ụmụazị gbagidelu mbọ ụfọdụ na-atụ ngwa afịa na-eme ife dị iche iche wee bụrụ mmadụ taa ndị ị na-afụ taa chọchọị nwanne m ego a na-etu ọnụ a sị gị na ife a bụ Asian Tigers ọ na-asọ gị nsọ ife ị na-alụ bụ ka onye ị ga-ebu egbe soro n'azụ ọ mkpu ka ị bịa iti na ndụ ya bịara ịpụtara ụwa iti mkpu ịpụtara ụwa ikogharị egbe ọ na-ebugharị egbe bụ egbe na-egbu ya apụta n'ụwa o nwere inu nnụ onye nwe a gwalụ sị ya na ọkwa efi ọfịa ga-egbu ya ọ sị gịnị ya gbala efi ọfịa mee nke a na ya bụ dinta na-agba nke a gba nke a a gwa ya sị ya na ọkwa efi ọfịa a ga-egbu gị ọ sị na asị mana gịnị gburu ya isi efi o kobelu n'enu ebe ọ na-edina isi efi a si ebe a dapụ daa ya n'enu otu a ka o si wee fie ọ bụrụ mụ ụka bụrụ mụ inu atụọla ọmalụ ọ malụ atụọla ofeke ọ ga-efenye isi ya n'ọfịa ọ na-eme na mba dị iche iche ọ ka mma na ọ na-eme ebe nwa ọ bụrụ na be nna onye gbaka ute ya ọ larụ n'anị ị gbaka ute gị n'anị ka ị ga-alarụ oke ike ada eke n'ime ụlọ ị chọ ike ike i je na mba jee kee ike ike si ike ọsọ chụọ ya na mba ọ gbanata na be nna ya ụmụnna asị ee hapụ ya hapụ ya ọ fa ga-azọ ya i wee bido na be nna gị wee na-agbaka ịgbakacha be nna gị ahụ, ebee ka ị ga-agbaje ịgbaje na be mmadụ ọ chụwa gị ebe onye gbaje na-abịa ga-achụ gị kedu ife mee na ịma akpakọ onwe gị ọnụ ebe ka unu si mụta ife a kwa sị na ọ bụ na nkwụ na nkwụ ehukọghị igu na fada adaka akị ebe ka i si mụta ya ife a na-afụrọ n'ikpu nne ewu a fụ ya na nke nwa ya ọ alụ ife a niile anyị na-eme na-eme na-eme ebe ka o du anyị eje i nwee obi gbuo nwanne gị in the space of how many months egbuona mmadụ isii anyị anụbeghị na ndị eke na polisi mere onye arrest anyị anụrọ na a kpọpụrụ okwu a court emesịa anya adanyụọ emesịa anya adanyụọ ndị okenye anyị a ndị isi anyị a ndị a na-eyi ogologo uwe a na-etu unu afa unu a na-agharị kedu ka unu si gba nkịtị obodo na na-emebi unu ncha niile gbara nkịtị obodo na na-emebi ọ kpuo okpu ọkụ ị fanyesịa ya ugbene fajusie ya ebe niile ọ bụ ị faba ugbene a ụmụazị niile na-achị nwụsịa one nde ga-abụ leaders of tomorrow ị bụ okenye ị nọ n'ụnọ ewu na-amụ n'ọgbịrị echi mụwa bụ Onowu Igbo m pụta m fụ ebe a na-anaghị ịtọ m gbachite nkịtị m ga-abọ gị aja mụwa bụ mmadụ ga-abọ gị aja ife ị chọ ka anyị me anyị emee ya n'obodo a ị ga-abụzi okenye alụlụ anị e na-etinyekwa n'okwu ahụ ọnụ a na-etinye kpọta ndị uwe ojii ha bịa ka bịa kpụrụ onye ọbụla melụ ụdị ife a ọ mgbe e mebere a ma na o nwere ife a na-ekwu a gbachitesie ya nkịtị ife a na-emebi onye ọbụla gba nkịtị ife a na-emebi a mụnye obodo ahụ ọkụ ọkwa obodo mụ na gị anyị enwezikwa nke ọzọ anyị ga-akpọnụ nke anyị ọkwa nke a bụ nke anyị onye ọbụla ị fụ nwere ebe o si ndị gbara anyị okilikili Ihiala nọ Uli nọ Iseke nọ Azịa nọ Ihembọsị nọ Ọzụbụlụ nọ Ọgbaru nọ ndị a niine bụ ndị gbara anyị okilikili anyị ada anụ ụdị akụkọ a na be fa ọ dịrọ anyị nwa a kpọzi pace setters abụrụzịa ndị e ji aka ọnụ ọ gwakwara ka ọra n'ọnụ ọ bụrụ unu chọrọ ịmụnye obodo ọkụ unu akọwala anyị na a chọrọ ịmụ ya ọkụ onye nwe one or two ọ chọrọ ịtụtụkọ ọ tụtụrụ nyefe ka ọ ya-abụ ọkụ a gbaba ka ọ hapụ iso dasa mụnwa n'arụ nsogbu adụrọ onye nụ ya kọọlụ nwanne ya gị nwa bụ onye na-egbu nwanne gị jisi ike egbube malụ na ogbu mma ga-esi na mma wee na o nwere ife dị ka nwanne nwanne asọka nwanne bụ ụsọ egbuzina mmadụ ibe gị egbuzina mmadụ ibe gị o nwere ife dị di a ife a na-achọla otu bụ ka a gaanụ n'iru ee nna bịanụ ka anyị hikwaba otu dị ona ọ ka anyị chọọ ka anyị si ya aga n'iru gị nwa bụ onye isi ndị otu dị ona ị ga-ejisi ike na-eme ụdị ife a e wetalụ gị case a n'ife anyị achọọ ka e si mee a kpawazie peace ma ọ bụzie na ọ kwere a ma ka e si wee ya eme ya ya abụzina mgbe ọbụla ya mere mmadụ egbuo mmadụ na ihe a bụ 21st century ka anyị grow together family a na-egburu na-egbusi mmadụ n'ime na na ka i si wee debe ya onye nwere ụmụazị ụmụazị emegoghara ha enwerọzi nna gịnị bụ ife eme gị na-enweghị iwu a ama na-edozitenwu kedu ife eme gị ife ama na-edozitenwu ka e gbuo mmadụ ka e gbuo ọ bụ e gbuzizie mmadụ na okwu adị mma i gbuziri onye a kịta na ife e melụ gị e merọzi gị ya e melụ gị ya o nwere ife ndị okenye na-eme okenye bụ o wenye aka ọ sị mmafa ama gị ọla ọ bụrụ na ọ ma ama gị uri ọla ọ ga-emenwu ya mana o nwere ife bụ obi conscience obi ekwerọ ya mana ọ ka ị marakwa na ọ dị possible na ọ ga-amanwu uwe aka o ji wee mee dị aka gbachite nkịtị mana nke gị na as a hard man eme aka i tie onye ị na-eti ife ị marọ ma o liena nri ị marọ ma arụ ọ dị ya ị kụọ onye ọ daa nke a ga onye gburu nwanne ya abụrọkwa odogwu ọ gwụ ka ọ ra n'ọnụ ọ na-ewu igbo nwanne ka mbọcha ilokọ ọrụ ndị ya dị unu n'udo